ndeewo onye ọma na-ege m ntị kedu ka ị mere afa m bụ ọmalịcha ala igbo ya bụ na nke a bụ mbụ ị na-esonyere m echefukwala ka subscribe n'isiokwu anyị tata anyị chọrọ ịkọ ka obodo nkpor si wee malite obodo nkpor anụnwa dị n'idemili north na steeti anambra ọwụwa anyanwụ naijiria dịka ndị ọcha si kee ya ọ bụ na ihe onyonyo dị etu a bụ ihe ga-amasị gị ikiri ngwa sonyere m ka m kọwara gị ka obodo anwa si wee malite nkpor bụ agbụrụ otu nwoke a na-akpọ okolie oti Okolie Oti anwa mụrụ ụmụ nwoke atọ, nke mbụ bụ Omaliko, nke abụọ bụ Oji, ebe nke atọ bụ Dimudeke. Omaliko bụ nke diọkpara were mụta Abatete. Oji bụ nke nwoke nke abụọ were mụta Umuoji, ebe Dimudeke bụ nwoke nke atọ mụtaziri Nkpor. Ihe nke anụwa pụtara bụ na Abatete, Umuoji na Nkpor bụ nwanne ma eleghị anya nke anyị ga-akọ n'ụbọchị nke taa bụ nkpor na mbụ obodo nkpor tupu ha amalite wee zaba ndị nkpor ihe a na-akpọbu ha na mbụ bụ ndị umudim nkpor ebe nkpor bibu tupu o wee gbagote ebe anụwa ọ nọ ugbu a ebe a maara dịka obodo nkpor ebe o bibu bụ obodo a na-akpọ Ọraukwu ebe anwa Ọraukwu dị ugbu a ka nkpor bibu tupu ọ gbagote ebe ọ nọ kịta a maara dịka obodo nkpor mana ị nwere ike ị na-ajụ sị gịnị mere o ji wee hapụ ebe a mụrụ ha bụ obodo ọraukwu kịta were gbagote n'obodo nkpor ka m kọwara gị nkpor bụ onye na-anụlite ọgụ ha akwụsịbekwa ịnụ kịta nkpor bụ onye na-anụlite ọgụ e ji oke ọgụ wee mara ya n'ihi oke aghara na ọgụ ya anwa ụmụnne ya bụ abatete na umuoji wee chụpụ ya wee sị ya na ị ga-apụ na ị na-anụka ọgụ na ị bụ onye ọgụ pụọrọ anyị ha wee chụ ya wee chụgote ya ebe anụwa ọ nọ ugbu a ị mago na oge anwa oge enu ka bụ ana ọsa o nwebe onye bi ebe anwa ihe a dịka otu onye ịga mba ga biri sọsọ ya ebe a ka ọ nọzi wee mụsaba ị ma na m gwaburu gị sị gị na afa a na-akpọ ha bụ umudim tupu ha wee zazie nkpor mkpọrọ isi nkpor anwa bụ ndị a kpọwara akpọwa m gwara gị na ụmụnne ya chụpụrụ ya ị kpọgo onye nkpor onye a kpọwara akpọwa ihe o mekwa gị dibe ngwa ka anyị na-agakwa oge nkpor gaziri ebe a nkpor wee mụọ ụmụ ise ụmụ ise ahụ ọ mụrụ bụ ihe mejupụtara obodo ise na nkpor obodo ise a bụ ihe mejupụtara nkpor nke mbụ bụ isiome ebe anwa ka obodo a na-akpọ umusiome si wee pụta nwa nke abụọ bụ ngwu ebe a ka e si wee nwee isingwu dị n'ime nkpor nwa nke atọ bụ ububa ebe a ka e si wee nwee ububa nkpor nwa nke anọ bụ nwafọ ebe ahụ ka esi wee nwezie amafọ dị na obodo nkpor nwa nke ise bụzi mgbachụ ebe ahụ ka esi enweta obodo mgbachụ dị na nkpor ya bụ obodo ise a bụ ihe mejupụtara nkpor abịa na etu esi arọta igwe naanị igwe na-esi n'obodo ụmụsiome onye nke bụ mbụ agaghị esi n'ụbụba weta igwe agaghị esi na mgbachụ weta igwe agaghị esi n'isingwu weta igwe naanị n'ụmụsiome ka igwe na-esi ị nwere ike na-ajụ gịnị mere igwe ji esi naanị n'ụmụsiome ụmụsiome bụ onye nke mbụ ya bụ nwa nke mbụ nkpor nwere ya mere igwe ji esi n'aka ndị ụmụsiome were na-apụta ihe mejupụtara ụmụnna ụmụsiome bụ ụmụnna itenaanị abịazie n'ụmụnna itenaanị anwa naanị na ụmụnna atọ bụ ihe ewepụtara ga na-afụ ihe gbasara igwe ya bụ na ụmụnna ndị nke agbụrụ eze mbụ bụ diọkpara bụ ihe na-afụ ihe gbasara igwe aha ụmụnna atọ anwa bụ nke mbụ bụ eze ọnwụ nke abụọ bụ arinze ebe nke atọ bụ ezekwem abịazikwa na ụmụnna atọ anwa na-afụ maka ihe gbasara igwe ọ bụ otu ụmụnna bụ ihe a na-echi igwe echi ya bụ ụmụnna nke abụọ ụmụnna arinze eze ọnwụ bụ onye nke mbụ nyenwa bụ ihe na-ejide ọfọ esighị na eze ọnwụ eweta igwe na ọ ha nwa ji ọfọ ha nwa bụ onye ndị na-echi igwe ha nwa ga-ekwu na onye a na-echi igwe ụmụnna nke abụọ bụ ụmụ nke abụọ nwoke nke abụọ bụ agbụrụ arinze agbụrụ arinze ahụ ka igwe na-esi na ya were na-apụta ndị ụmụnna nke atọ bụzi ezekwem bụ ọdụ nwa site n'aka diọkpara ịma na m gwara gị na ọ bụ ha nwa bụ agbụrụ eze agbụrụ eze anwa ha bụ ọ bụrụ na echie onye si na agbụrụ arinze igwe onye ezekwem bụ onye na-anọdụ dịka onye ndụmọdụ eze n'ime agbụrụ atọ anwa bụ agbụrụ eze diọkpara ga-akpọpụta onye ọ ga-echi igwe agbụrụ arinze bụ ndị a ga-echi igwe ebe agbụrụ nke atọ bụ ezekwem bụ ndị na-anọ dịka ndị ndụmọdụ eze ọ ga-adịkwa mkpa ka m kọwara gị ihe ọzọ bụ na abịa na agbụrụ igwe a ya bụ ndị eze ọnwụ arinze na ezekwem ha anaghịkwa anụkọ ha bụ otu agbụrụ ruo kịta ha anaghị anụkọ n'ihi na ọ bụ nwanne ka ha bụ abịa na ụmụsiome nwa mbụ ụmụsiome nwe bụ akụzọ abịa na obodo nkpor obodo nkpor bụ ndị eji obi ike were mara anaghị agbọrọ ha ụja ọ bụghị obodo ị ga-agbọ ụja ha agbaba ọsọ obodo dike ya ka ejiri kpọọ ya nkpor obodo dike ọ bụ obodo eji nnukwute ihe were mara ụbọchị ọzọ ọ bụrụ na irute ọnịcha gbaa mbọ fụ na ị zọrọ ụkwụ na nkpor ka emesịa echefukala ka ị subscribe afa m ka bụkwa ọmalịcha ada igbo